Umaru de i ma juru mɛn wa foli ni tanuni ani barikada ni waleɲumandɔn an b'a kurakuraya ka di an filɛba cɛman ni musoman a denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ wali mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye ko aw ni ɲantuma o kɔfɛ an bɛ ala fo ka ala barika da masa min sɔnna k'an bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen la ka bi kɛ an gɛrisigɛ ye an b'o ala de fo ka ala barika da masa min bɛ yen nɔ ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a latigɛ an b'a fɔ ko ani ce o kɔfɛ an b'an filɛbaw fo minnu bɛ jamana in kɔnɔ an b'an filɛbaw fo minnu bɛ jamana kɔfɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ɲantuma o hukumu kɔnɔna na laadalako la juma o juma anw ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka jɛmukan kɛ aw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa k'u t'u sigiyɔrɔw la cogo min na an n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen k'a ma yasi karamɔgɔ an n'ale bɛ baro kɛ a ka kuma dɔnniw kan an ye dɔnni minnu ni adamadenw bɛɛ lajɛlen jigi bɛ se ka sigi a la an kɛlɛ a ye san kelen dɔɔni sɔrɔ nin baara in bɛ senna sa bɛɛ lajɛlen bɛ ka wasa don o don maakura bɛ ka don filɛli la don o don maakura bɛ ka don lajɛli la maakura bɛ k'an lamɛn fɛnɛ karamɔgɔ dirisa a b'an bolo kɔrɔ an t'a ko bugɔrɔ caya an b'a fɔ a bɛ foli di jama ma an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ dirisa salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu n b'a fɔ awuzubilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim

adama an b'i fo a diyara an bɛ ala fo ala fo de kɔfɛ an bɛ kira fo an b'a ɲini ala fɛ a ka kisi ni nɛɛma ala k'o kɛ kira n'a sojugu kelen kelen bɛɛ kan min sɔnna ka tugu a la ka fara olu kan o kɔfɛ an b'an lajɛbaw fo an b'an lamɛnbaw fo mɔgɔ dɔ b'i lamɛn o t'i lajɛ mɔgɔ dɔ b'i lajɛ o fana o t'i lamɛn donc an b'u fo o kɔfɛ an bɛ kanubagaw fo n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn tugu la i sen fila bɛ duguma minnu y'an kanu an b'olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u fo an b'an baara ɲɔgɔn fo an b'an ka baara ɲɔgɔn fo o kɔfɛ an bɛ an yɛrɛ fo an ka cɛsiri la k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ la k'i fo i ka garisigɛ kow la k'i fo i ka baaraw la k'i fo i ka ko cogoya la donc o kɔfɛ an bɛ an ka perezanw fo an ka perezantiw fo an ka perezanw fo an ka perezantiw fo o kɔfɛ n bɛ lamɛnbaaw bɛɛ fo ko nin y'an dontɔ ye bi juma baara kɔnɔ juma o juma ye layidu min t'aw ye ni ala sɔnna ka juma minnu yira an na ko an b'an seko kɛ ni ko wɛrɛ ma don a kɔrɔ komi jɔn ye jɔn ye ala ye ala ye donc jɔn b'a ka layidu ta nka n'ala donna a la ala bɛ se ka fɛn dɔ na min bɛ se ka kuma dɔ k'a bali o ti an yɛrɛ diyanyeko ye nka ni ala sɔnna ka min don yira an na an b'o don la kuma fɔ ala sɔnna ka bi juma yira an na an b'ala fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ dugawu ɲini ala fɛ ka ɲini ala fɛ fana ka juma wɛrɛ yira an na ala y'an bɔ san kura ka san kɔrɔ dɔ la ka don san kura dɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o fana san ala k'o kuncɛ hɛrɛ la ka san kura fana yira an na ala k'o k'a k'alaya kosɔn bijahi musitafa sɔli ala rasuli wasalin karamɔgɔ dirisa o diyara n ye n hakili la filɛba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen bɛ wasa sɔrɔ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ bi eh, an donna sankura kɔnɔ an y'a kanu nin juma in fana na i ka se ka maaw dɛmɛ ala kama o y'i ka delimako kɔrɔ ye n'o de ye ka fayida di adamadenw ma mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ se ka wasa cogo min na o de kosɔn bi an bɛna fayida damadɔ i bɛn'o di lamɛnbaaw ma mako sira fɛ jigisigi sira fɛ hakilisigi o sira kɔnɔna na o fayida la an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'i la n'i bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o la dirisa ne b'o la e b'o la lajɛbaa b'o la hakaja lamɛnbaa b'o la o ye fɛn fɔlɔ jumɛn ye

bana ye garisigɛ ye kɛnɛya fana ye garisigɛ ye donc ni ala ye min di maa ma o bɛɛ ye garisigɛ ma fɛn dɔ de ye donc fɛn fɛn bɛ ala bolo a bɛɛ ye garisigɛ ye sababu ɲuman yɛrɛ ye garisigɛ ye i n'a fɔ sababu jugu ye garisigɛ ye donc an b'a ɲini ala de fɛ to ala k'an bɛɛ sɔn sababu ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sɔn sababu ɲuman na donc n'i ko garisigɛ garisigɛ fasugu ka ca

tabarikala karamɔgɔ sa o diyara n ye kɛlen kɔ k'a dɔn ko garisɛgɛ ka ca an mako bɛ garisɛgɛ jumɛn na wariko garisɛgɛ n'o ye nafoloko ye ɔ o garisɛgɛ o bɛ sɔrɔ wa k'a fayida d'an ma bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ yɛrɛ adama bɛ fo la kosɛbɛ kosɛbɛ o diyara n ye adama an bɛ na kuranɛ suran dɔ ta ni eh, u b'a fɔ ko umuli kuran n'o ye kuranɛ ba ye kuranɛ yɛrɛ ba o ye fatiya de ye kuranɛ ba ye fatiya ale kelen de ye jiginko fila kɛ kuranɛ na fatiya donc fatiya kelen de jiginko fila kɛ kira kan muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale kelen de jiginko fila k'a kan donc o kɔfɛ ala y'a yira fana k'a fɔ ko fatiya ye fɛn bɛɛ ye kira yɛrɛ ko ko fatiya de dayɛlɛli suran ye dayɛlɛli suran dayɛlɛli suran n'i bangena fatiya de bɛ kalan i kunna n'i ye silamɛ ɲuman ye n'i fatura fana fatiya de bɛ k'i kunna donc fatiya bɛ dayɛlɛli kɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc adamaden yɛrɛ tɛ se ka taa fatiya fana kɔ adama dɔgɔkun ye tile wolonwula de ye ala ye fatiya fana kɛ aya wolonwula sankolo ye bili wolonwula ye ala ye fatiya kɛ aya wolonwula dugukolo ye eh, fara wolonwula ye mhm. ala ye fatiya kɛ aya wolonwula hadamaden yɛrɛ sinbo ye bɛ bɛn eh, wolonwula ma mhm. sujudukɛ yɔrɔ bɛ bɛn wolonwula ma ala ye adamadenya yɛrɛ la ala ye fatiya de kɛ adamaden n'i ko fɛn fɛn bɛɛ bɛ fatiya la donc fɛn min tɛ fatiya la o ye bana i b'a dɔn bana tɛ fatiya la munna ala y'o kɛ ka da kun min kan ala de b'o kun dɔn parce que euh, o tɛ dɔwɛrɛ ye ala ye fatiya de kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka mɔgɔ nafa ka bɔ

o mɔgɔ camanba de degun mm, sera mm. a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko don yɛrɛ de sigilen don mm. ntɛnɛn kan a bɛ mɔgɔ dɔw fana kɔnɔ ko don sigi bɛ eh, eh, dimansi de kan bon i b'a dɔn bɛɛ n'i ka yɔrɔ tabiya cogoya de don donc o de b'o kɛ n'i ye don lajɛ eh, dimansi o bɛ dɔw ka don tile fɔlɔ de ma o dɔw t'a daminɛ o ye jamana dɔw ka don don tile fɔlɔ ye parce que adamaden bɛɛ siya bɛɛ y'a ka don dilan siya bɛɛ n'a ka don don bɛɛ n'a ka don cogoya don a bɛɛ n'a ka kalo fana don dɔw n'a fɔ dɔw bɛ se ka jɛ kalo kelen na mais a tɛ n'a fɔ k'olu jɛla k'u bɛnna ɲɔgɔn ma dɛ n'i y'a lajɛ san an fɛ yan nɔ eh, an ka san kalo fɔlɔ o bɛn eh, an ka san kalo fɔlɔ o bɛ bɛn eh, fɛngɛ de ma farafin san i n'a fɔ san farafin kalo min bɛ yen n'an b'a ko farafin kalo an bɛ farafin kalo min lajɛ o tɛ kuwa o ye kalo bɔta de ye dɔwɛrɛ bɛ min to yen kalo ka ca kalo ka ca cogo di eh, sanna jate bɛ yen i n'a fɔ kalola jate bɛ yen tilela jate bɛ jate o de an eh, anw fanba bɛ tubabukan min fɔ n'o ye eh, janvier février ninnu ye olu ye tilela jate de olu tɛ kalo ye olu ye an ye tile jate k'a bɛnna n'i y'olu yɛrɛ ka tile ta k'a lajɛ san kɔnɔ olu ka tile bɛn tile kɛmɛ saba ani tile bi wɔɔrɔ ani tile duuru de ma

an ka kalo an ka san kalo fɔlɔ novembre kalo de an ka san kalo fɔlɔ donc mais kow nana ka na don ɲɔgɔn na mɔgɔ ko cayara donc an komi an ma don o domaine bɛɛ kɔnɔ n'a kuma bɛ yen mais o kuma nana mun kama kuma nana de k'a jira k'a fɔ ko eh, dɔnni na sa dɔ b'a ko eh, fatiya sigilen don mm. k'a daminɛ dimanche mm-hmm. bon arabu fɛ a jiginn'olu de kan arabu arabu fɛ yen arabu ka don tile fɔlɔ de dimanche mm-hmm. bon ala ko ko n ye kuranɛ jigin kira kan arabukan de la parce que o t'a fɔ yira ko ala yɛrɛ bɛ arabukan in fɔ dɛ kira ye arabu de ye o siya de don siyako de don a bɛ kan tɛ ka jigin a kan kan wɛrɛ la a tɛ min mɛn a bɛ min mɛn a jiginna kan o de la o la n'i ye fatiya lajɛ dɔw b'a ko k'a daminɛ dimanche w'a dabila sibiri la k'o de ye kalo san dɔgɔkun tile fɔlɔ ye o k'a sɔrɔ an fɛ an ka dɔgɔkun tile fɔlɔ ye alamisa de an ka dɔgɔkun tile fɔlɔ o ye alamisa de n'i y'a lajɛ an ka furu tun bɛ kɛ alamisa de kosɛbɛ

olu b'a ko yomal ahadu o y'u ka don daminɛ bon n'i y'o ta k'o lajɛ angilɛw fana ka don daminɛ o dimansi donc i bɛn'a ye k'a fɔ don mɔgɔw ka jatew tɛ kelen ye donc jatew bɛ ɲɔgɔn bila n'a bila yɔrɔw de donc komi an bɛ fatiya kan o kun tɛ dɔwɛrɛ fatiya de bɔ n'o fana don

o bɛ fati aya sabanan o bɛ tarata ma o ye maliki yɔmi dini adama ji k'a sɛbɛn kɛmɛ fila ani bi naani ani kelen i b'a dɔn fana ye nafolo bɔ nafolo n'i ye nafolo lajɛ kɛmɛ fila ni bi naani kelen bɔ ya yali bɔ ni kɛmɛ fila ni bi naani kelen dɔn ko dɔnku n'i ye maliki yɔmi dini ta kɛmɛ fila ani bi naani ani kelen adama ji lajɛ k'a sɛbɛn n'a sɛbɛn cogo la min ka nɔgɔ i ma min ka nɔgɔ i ma cogo di to ka nɔgɔ dɔ ma arabukan sɛbɛnni ka nɔgɔ dɔ ma biki bɛ dɔ bolo k'a sɛbɛn papiye kan biki yɛrɛ tɛ dɔ bolo o b'a sɛbɛn o b'a sɛbɛn ni daba ye parce que nin dabakun ye bɛɛ ko ye adama bɛ se ka maliki yɔmi dini b'a sɛbɛn kɛmɛ fila ani bi naani ani kelen n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ fila ni bi naani ni kelen adama nasi i b'a ji lajɛ i bɛ parfum kasa dɔ k'a la i bɛ to k'a mun i b'a sigi kɛmɛ fila bi naani ni kelen seli lɛri o seli lɛri n'i ma seli lɛri bɛɛ sɔrɔ i b'a bɛɛ dɔrɔbu k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛn adadu ma k'a baara kɛ adadu bɛn adadu kan ka bɛn kɛmɛ fila ni bi naani ba kelen a kan ka ba kelen ani kɛmɛ fila ani wolo ba kelen kɛmɛ fila ni duuru ani bɛ dɔn o bɛ seli lɛri duuru ma ba kelen ni kɛmɛ fila ani duuru n'i ye kɛmɛ fila sigiyɔrɔma duuru ye joli o ye ba kelen

eh, o parfɛn na o bini sudan mhm. ka mɛn ani aruna ye mhm. ani eh, aruna ani mosku olu dɔɔni kɛ a la la n'i y'o dɔɔni k'a la a dama i ka to k'a mun ni mandiya kɛra ye fila ye aruna bɛ kelen sɔrɔ a la siga t'o la ala k'an dɛmɛ karamɔgɔ dirisa n'an bɔra mandiya la an bɛna se kabako ma kabako min ni maa caman b'an lajɛ i b'a sɔrɔ u bɛ tunga fɛ walima caman b'an lajɛ u bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna na nin ko in degun b'u kan u ɲɛ b'a la i n'a fɔ i da sera a ma cogo min cɛw bɛ girin u nɔfɛ fan bɛɛ fɛ nka latigɛ tɛ boli u kan cogo si la ka taa cɛlasigi la dirisa furu i bɛ furudenw dɛmɛ ni mun ye bi an ka fayida kɔnɔ adama an b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ ee adama furu kuma ka ca kojugu hali o don bɔra k'a f'i ye ko furu kuma ka ca donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka furu kɔni sɔrɔ n bɛ fayida dɔ d'u ma a la suran de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul arahman suratul arahman i b'a sɛbɛn siɲɛ saba

muso fana n'i y'a kɛ hali ni kunnafɛn b'i la i bɛ furu sɔrɔ han mhm. musow ta in balanyɔrɔ ka ca dɛ karamɔgɔ dirisa muso in ta musow ta balanyɔrɔ ka ca mhm. tabarikala mais a caman kunnafɛn de bɛ dɔ bali mais dɔw yɛrɛ fana ta u yɛrɛ u yɛrɛ u yɛrɛ nɔ ye mhm. mais diɲɛ laban musow kɔni ta fanba u yɛrɛ nɔ ye caman yɛrɛ nɔ parce que mɔgɔw baga kunnafɛn ma fɛn caman na mɔgɔ yɛrɛ ka ko yɛrɛ de b'a to fɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ma

o la adama tangana ka di fɛn bɛɛ ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ nafolo sɔrɔ i tanganen de don n'i y'a mɛn i bɛ furu kɛ i tanganen de don c'est ni mɔgɔ tangana dɔrɔn a bɛ ɲɛ i bolo ni mɔgɔ tangana dɔrɔn a bɛ ɲɛ i bolo donc o kɔnɔna la n bɛna tangana min di adama n'i y'a kɛ i bɛ tanga n'i bɛna bɔ i ka so

siga t'a la ala k'an kisi karamɔgɔ dirisa kumakun tiɲɛ kuma na ka da ka nin man di ye mɛ tuma dɔ la fo an ka kesɔn kɛ sabu filɛbaa caman b'an na minnu bɛ jamana kɔfɛ wali minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na dirisa ye fɛn suguya saba de fɔ naaninan kɛra tangana ye dirisa ni maa min ye nin bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sa a y'an lamɛn kuranɛ haya kelen tɛ ale bɛ se ka min sɛbɛn a ka se maa ma min b'a sɛbɛn wa walima n'a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ se k'i yɛrɛ wele wa

adama an ka folikan yɛrɛ fɔlɔ aw ye aw minnu bɛna ɲininkaliw kɛ n b'aw de fo kosɛbɛ min b'an filime n'o fana adama tarawele n b'a fo kɔfɛ n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ekipu in kelen kelen bɛɛ n b'a bɛɛ fo kɔfɛ n bɛ an lajɛbaaw fo n b'an lamɛnbaaw fo adama n b'an ka tɔn perezidan fo n'o ye ibrahim tarawele n b'a fo yan fo olandi donc o kɔfɛ n bɛ n bɛ u ka vice perezidan fo n'o ye fanta keyita ye fo yan fo pari donc n b'u bɛɛ fo n bɛ an kanubagaw fo

nin tun ye an ni karamɔgɔ dirisa ye ɲɔgɔn fɛ bi jumadon in na ka se ka aw ɲɛnajɛ ka aw bilasira walasa aw mago bɛ fɛn min na ni aw kan ka wari bɔ ni k'a san aw kan ka wari bɔ ka fɛn min ɲini aw kan ka sanu bɔ ka fɛn min ɲini dirisa y'o di aw ma kado ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ nisɔndiya ni a ye ni n ko k'aw ɲɛnajɛ dɔrɔn i bɛn'a ye dɔ t'a faamu ɲɛnajɛ jumɛn ko don ne kan ka taa wari bɔ ka fɛn min san a mago kama mɔgɔ dɔ sɔrɔla a y'o ni an bɛɛ la donc o dabɔlen don a kama ka an jigi sigi an bɛ dugawu dɔ kɛ karamɔgɔ dirisa ala k'a yɛrɛ mɛɛn an kɔrɔ ala ka si di an n'a ma an filɛbaw aw minnu bɛ mali kɔnɔ wala aw bɛ mali kɔkan an b'a fɔ aw ye aw ni ce karamɔgɔ dirisa ale ka page suivili ani a lajɛli la an b'aw fo dan